an bɛ aw fola balimaw kalankun bɛ anw fɛ an bɛ fɛ ka min tilan ni aw ye an ka kalankun ye min ye nin wagati in na o ye kamele ani tugan ko ye tugan ye mun ye tugan ye ka bɔ i ka jamana na ka taa jamana wɛrɛ la o lo ye tugan ye tugan ma daminɛ bi tugan daminɛna ka kɔrɔ kabi an fa ibrahima tuma na fo ka na se yusufu ma ani isiyaka olu bɛɛ ye tugan kɛ ni aw ye kalan kɛ layurukɔrɔ la bibulu la a bɛ o sɔrɔ daminɛ kitabu la nka olu si ka tugan o ma kɛ o yɛrɛ kun fɛ nka ala lo ka o bila o tugan sira kan yusufu bilala tugan sira kan ka taga ezipiti jamana na balimaw olu ka tugan diyala o la kamasɔrɔ ala lo ka o bila o tugan sira kan nka anw bi kamelew don yala anw bɛ tugan kɛ ka kɛɲɛ ni ala sago ye wa walima anw bɛ tugan kɛ ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka miiriya kow ye ani an ka negela kow luka ka kitabu sura tan ni looru a vɛrsɛ tan ni kelen fo ka se a mugan na yesu b'a fɔ an ye ko cɛɛ dɔ kun be yen ko a denkɛ kun be fila denkɛ dɔgɔmani ale nan'a fɔ fakɛma ye lon dɔ ko baba i ka nafolo tilan i kun ye tiɲɛ min labɛn anw ye i ka ne niyɔrɔ di ne ma fakɛma ka nafolo tilan a ye dɔgɔmani ka tiɲɛ di a ma tile dama dama o kɔfɛ dɔgɔcɛmani ka nafolo bɛɛ cɛ ka tugan sira minɛ ka taa dugu jan dɔ la a mana se o dugu jan la a ye tulon kɛ n'a ka wari ye a ka moribariyaw kɛ ka tete juguyaw kɛ ko o ko min ka di adamaden dusukun ye a y'o kɛ fo ka na wari ban wari banna tuma min na kɔngɔba dɔ benna o jamana kan hali baara kun tɛ sɔrɔla cɛɛ nimisala ka baara ɲini o jamanadenw dɔ fɛ o ye baara min sɔrɔ ka di a ma ko a ka taa lɛw kɔrɔsi foro la a taara lɛw kɔrɔsi yɔrɔ la hali ni a kun ka lɛw ka dumuni sɔrɔ k'a dumu kɔngɔ bolo a kun bɛna a kɛ nka lɛw ka dumuni fana ma di a ma mɔgɔ si ma sɔn k'a di a ma cɛ nana sigi ka miiri k'a ye mɔgɔ caman bɛ ale fa ka so kɔnɔ o bɛ dumuni kɛ ka fa a nimisila a sekɔla ka taa fa ma bi la anw kamelew sanji tan ni looru ka se sanji bi naani ma an bɛ bɔ an bɛ nafolo ta an faso kɔnɔ an bɛ taa jamanajanw na an bɛ don kuruw la ka kɔgɔjiw cɛ tigɛ dɔw bɛ sa kuruw kɔnɔ an bɛ kongobaw cɛ tigɛ dɔw bɛ sa o kongow kɔnɔ musow sunguruw dɔw bɛ bɔ k'o ka baso to yen k'olu bɛ taa la tunga na cɛw bɛ taa ben o kan ka kakalaya kɛ ni o ye kamelew don aw bɛ bɔ ko aw bɛ taa tunga na aw bɛ taa jamanaw la a ma min lɔn tuma dɔ aw bɛ ben kojuguw la e cɛɲɔgɔn bɛ kakalaya kɛ n'i ye k'i mako sa tunga sababu la dɔw kɛla dɔrɔgiminna ye tunga sababu la dɔw kɛla son ye tunga sababu la dɔw kɛla mɔgɔ lankolon ye o lo kosɔn bɛɛ ka jija sani i ka taa tunga na i bɛ ala deri k'a ɲɛɲini ala fɛ ala ka se k'a yira i la ni a sago lo walima ni a sago tɛ kamelew an kana taa tunga na ka faso to yen an kun fɛ ten nka n'i ka tunga sira ta n'i y'a ta ka ɲɛ k'a labɛn ka ɲɛ ala bɛ duba i ye tunga sira kan n'i taara tunga na i y'a kɛ ni ala ɲɛsiranya ye hali bi ala k'an fanga se yesu krista tɔgɔ la